been determined so far. So I'll be inviting the chairperson of the Malawi Electoral Commission to give us an address. Uh, olemekezeka amayi ndi abambo tikulandirenso ku mwambo wathu walero pamene Malawi Electoral Commission ikufuna kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti pamene tidaponya chisankho uh, kuwonkhetsera ndi kuwunikira zotsatira zonse tili pati ndi madzulo ano tilinso ndi apampando a Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja kuti atipatse uthenga kuchokera ku Malawi Electoral Commission.
Zikomo. Zikomo kwambiri Sangwani. Choyamba tipereke moni kwa onse komanso tinene kuti maulemu akhale m'malo mwake. Tithokoze nonse amene muli m'nyumba muno amene mwafika tsiku la lero komanso nonse amene mukutitsatira kuchokera ku madera osiyanasiyana. Tithokozenso koposaposa kuti munatidikira kufika nthawi ngati ino. Tikudziwa kuti ndi nthawi yotayikabe choncho komabe tikuthokozeni mwapadera. Tabweranso lero pa 21 September kuti tipitirize kufotokozerera mtundu wa Malawi kuti ntchito yathu yowunikira zotsatira zathu ikuyenda bwanji komanso kuti tifotokoze kuti katundu tikulandira bwanji kuno ku National Tally Centre komanso tifotokozera zotsatira zingapo zimene takwanitsa kuwunikira mu tsiku la lero choyamba tifotokoze kuti pofika tsiku la lero nthawi imene imati 8 koloko madzulo pano ma constituency athu onse 229 akwanitsa kutumiza zotsatira kudzera pa makina komanso ku ma khonsolo konse ndiye kuti amalizira kuwunikira zotsatira ndipo akwanitsa zimenezi kuzimata pakhoma kapena pamalo owonekera kuti wina aliyense amene angakwanitse akhoza kupita ku khonsolo ina iliyonse ndi kukaona kuti kodi zotsatira zathu pa khonsolo imeneyo zatuluka motani. Tipemphe iwo amene ali ndi kuthekera kuti angathe kupita kukaona motero, komanso tipitirize kupempha kuti chonde mukaona mungoona musazimatulepo kuti anzanu ena athenso kupeza mpata nawonso ndi kukaona nawo kuti zotsatira za khonsolo imeneyi zayenda motani. Ku mbali ya katundu amene akufika kuno ku National Tally Centre, timafuna tifotokoze kuti ma khonsolo 35 akwanitsa kubweretsa katundu wawo kuno ku National Tally Centre ndipo tatsala ndi khonsolo imodzi imene ili mu njira kukwaniritsa makhonsolo athu onse 36. Tifotokozenso kuti malinga ndi ndondomeko za chisankho komanso malamulo, ti, tidakalandira madandaulo, tingotsindika kuti njira yotumizira ndiyokuti muchite kulemba osati kutumiza kaya ndi pa WhatsApp kaya ndi voice note kapena kukayika pa masamba a mchezo zikatero zikhala ngati kuti sitinalandire pa ntchito yathu yowunikira zotsatira mutilole kuti tsopano tiulutse zotsatira zimene tawunikira mu tsiku la lero ndipo tiyamba ndi ku Chitipa Ku khonsolo ya Chitipa, anthu amene analembetsa m'kaundula wathu wa voti anali 86,980 ndipo amene anatuluka kukaponya voti anali 68,131, imene inali 78.3 peresenti.

Thokozani Banda Manyika Independent 535 Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimayi 667 votes Dr Lazarus Makathy Chakwera Malawi Congress Party 13936 votes

Milward Tobias, Independent, 30 votes, Dr Michael Bizwick Usi, Odya Zake Alibe Mlandu, 271 votes. Ku Rumphi kumeneko amene analembetsa mkaundula wathu wa voti 94,936

ndipo ayenda motere Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 3,066 votes. Tokozani Banda Manyika, Independent, 417 votes.

votes, Smart Mulumbe Swira Independent 26 votes, Milward Tobias Independent 14 votes, Dr. Michael Bizwick Usi Odya Zake Alibe Mlandu 223 votes. Ndipo ku Mulanje amene analembetsa mkaundula wa voti anali 279,761.

ndipo amenewa ayenda motere dr joyce hilda banda people's party 692 votes tokozani banda manyika independent 334 votes akwame bandawe anyamata atsikana azimayi 343 votes Dr Lazarus McCarthy Chakwera Malawi Congress Party 3195 votes Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 239 votes Adil James Chilungo Independent 190 votes Cosmas Felix Chipojola Independent 229 votes Dr Dalitso Kabambe utm 2579 votes Atupele Austin Muluzi United Democratic Front 2923 votes Prof Arthur Peter Mutharika Democratic Progressive Party 207596 votes

mzuzu city ku khonsolo imeneyi amene analembetsa mkaundula wa voti anali 76629 ndipo amene anakaponya voti 76000 I beg your pardon amene anakaponya voti kumeneko

Dr Joyce Hilda Banda, People's Party, 1,078 votes, Thokozani Banda Manyika, Independent, 116 votes, Akwame Bandawe, Anyamata, Atsikana, Azimayi, 154 votes, Dr Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, 50

Atupele Austin Muluzi udf 550 votes Proffessor Arthur Peter Mutharika Democratic Progressive Party 25,077 votes Phunziro Mvula Independent 42 votes Frank Tumpale Mwenefumbo National Development Party 43 votes Dr Kondwani Nankhumwa Peoples Development Party 53 votes Jordan Sauti Patriotic Citizens Party 18 votes Smart Mulumbe Swira 41 votes Milward Tobias, Independent, 11 votes, Dr Michael Bizwick Usi, Odya Zake Alibe Mlandu 595 votes. Kuonjezera makhonsolo amenewa, komishoni inaunikiranso ah, zotsatira zochokera ku ku khonsolo ya ku Machinga ku Nkhotakota Nkhata Bay komanso Mangochi Municipality kumeneku tidakawunikirabe kuti tilongosole ziwiri zitatu ndipo tikamaliza tibweranso ndi zotsatira kusonyeza kuti pofika tsiku la lero tawunikira makhonsolo 13 out of uh, 36 Pamene tikumaliza timafuna tipemphe kuti chonde anzathu makamaka makandideti komanso azipani tikamakamba tiyeni tizikamba nkhani zoona zokhazokha komanso we must be responsible in the statements that we are making. bungwe la MEC laona mokhudzidwa kuti pali kamchitidwe amene anzathu azipani komanso makandideti tikumakhala tikumayankhula komanso kunenerera kuti chisankho ichi tapambana Zimenezi zikumakhala zotsutsana ndi zimene Malawi Electoral Commission ikufotokozera. Takhala tikufotokozera ndipo tikhala tikufotokozera ndi kukumbutsirana kuti ndi Malawi Electoral Commission yokha imene ili ndi mphamvu pansi pa lamulo kulengeza zoona zenizeni za zotsatira za chisankho. Tikudziwa kuti Mmalawi wina aliyense ali ndi ufulu woyankhula komanso tikudziwa kuti anzathu amene m'machita za ndale muli ndi ufulu woyankhula ndi amene amakutsatirani. Koma pamwamba pa ufulu umenewo palinso udindo. umene muli nawo kuti kuyankhula kwanu kukhale koona komanso muyankhule momangirira komanso koposaposa kuti tonse tisamalire malamulo athu amene amayendetsa kapena malamulo amene timayendetsera za zisankho makamaka pamene tikuyankhula pa nkhani cha za chisankho chathu chimene chapita malawi electoral commission simangoyankha nkhani ina iliyonse koma tinaona kuti apapa tiyankhulepo chifukwa chokuti kupempha kwathu ndikuti tonse tisunge bata ndi mtendere pamene tikudikirira kumalizitsa ntchito yonse youlutsa zotsatira za chisankho Ndiye tikamayankhula nkhani zokuti zikhoza kutibweretsera mpungwepungwe ndiye kuti pamenepo zikhala kuti sitinaziyendetse zinthu bwino. Choncho tikupitiriza kupempha Mmalawi wina aliyense komanso makamaka anzathu azipani komanso inu makandideti amene munachita nawo chisankho ichi kuti mukamayankhula muyankhule zoona zokhazokha komanso muyembekezere kuti Malawi Electoral Commission iwulutse kuti zotsatira zathu ndi zotani. Tipitirize kutsimikizira mtundu wa Malawi kuti ifeyo tipitiriza ndithu kugwira ntchito yowunikira zotsatira zathu ndi kumawulutsa kuti aliyense athe kudziwa kuti chisankho chathu chayenda bwanji. Tipemphe kuti tonse tisunge bata ndi mtendere pamene tikudikirira. Ifeyo ntchito yathu ndiyo kuti tiunikire zonse zimene talandira kuti tionetsetse kuti ma results athu ali accurate ndipo potero we need to verify, reconcile and to validate. Choncho tipitirira ndithu kupempha kuti tonse tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Ndikuthokozeninso m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission chifukwa cha kumvetsera kwanu komanso kupezeka kwanu madzulo pano. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo.
Thank you so much, Honorable.

Chairman, uh, Chairperson, dzina langa ndi Wycliffe Njiragoma wa Nation Publications. Dzulo munadzafotokozera kuti munachita quarantine chizungu chake matero zotsatira za ku khons- khonsolo ya ku Ntcheu. Sindikudziwa kuti status ya Ntcheu ndiyotani. and apapa mwatchulanso zokuti muma munaunikira koma ndikhulupiranso chizungu chake nchomwecho cha quarantine icho uh, machinga nkhotakota uh, nde sindikudziwa kuti pamene mukamba za sta- mutakhala mutifotokozera za status ya ku Ntcheu iyiyiso uh, chifukwa simunatiuzenso kuti zachina chachititsa ndi chani titha kuziyembekezera liti zimenezizi zikomo kwambiri
ndingopitiriza pamene walekezera wa ku nation ine ndi smart chalika kuchokera ku mbc uh, amene mwachita quarantine wa kapena ma results amene mwaimitsa kaye kuti awonekedwenso. Ndimafuna kudziwa kuti mwina mwachitapo kafukufuku tsopano nkudziwa kuti amene amachita ma figure amenewa kuti azisiyana ndi mene zinthu zikuyenera kukhalira ndi ndani? Nanga kodi malamulo amati chani kwa anthu kapena amene akukhudzidwa ndi nkhani ngati imeneyi. Pa Ntcheu pomwepo, tinaonako maboma ena ngati Phalombe, Kasungu, Chikwawa, kumeneko anatha kubweza kuti aa tikaunikilenso kuchokera ku ma tally centres yo kuti asanafike kuno. Zidalephera bwanji? ku boma limeneli la Ntcheu kuti mpakana zidzafike kuno tinene kuti ogwira ntchito anu kumeneko alephera ntchito yawo? Zikomo kwambiri.
Madzulo abwino Chair. Ah, ine ndi Richard Fondale kuchokera Ngala FM, funso langa ndi limodzi, amalawi kunjaku afuna atadziwa kuti kutengela mmene mwaunikila kunena kuti as of ma percentage tili potani kwa amene akutsogola kupangila kuonkhesela kwa makhonsolo amene mwaunikila pakadali pano zikomo.
Uh, dzina langa ni Johannes Momba Timveni radio komanso television funso limodzi uh, uh, chairperson uh, nkhani yokhudza kupanga condemn kuti zipani kumanena kuti tapambana kale mwakhala mukulankhula koma sizikusiya zikuchitikabe palibe chimene commission ingachite pofuna kuti completely tisamaonenso zipani zikumabwera poyera nkumanena kuti tapambana pamene commission imene ili ndi ma, ma, mandate imeneyo isanatero zikomo kwambiri
Eh, zikomo kwambiri mwina alipembe tcheya muyankhe mafunso amenewo tidzabweranso kuzamalizisa enawo
Eh, zikomo kwambiri ndithokoze nyumba yonse ndiphatikize funso limene lachoka kwa njira goma komanso uh, Jalira Choyambirira tinafotokozera kuti zotsatira za ku Ntcheu tayimitsira kaye ndipo tikamalizitsa tibwera kuzafotokozera kwa mtundu wa Amalawi ndipo tibwerezenso kuyankha komweko kuti tikamalizitsa tibwera kudzafotokozera mtundu wa Amalawi Ndipo tikumbukire kuti ntchito yonseyi tikugwira within the framework imene inakhazikitsidwa ya masiku 8 kusonyeza kuti sikuti tipitirira pamenepo. Zimene tinayimitsa za ku Ntcheu komanso zimene tafotokozera lero kuti tinaunika. nikira, koma zotsatira zake sitinalengeze lero ndi tikugwirapozo ndiye kuti tifotokozerera ndithu mtundu wa Malawi. Munafunsa kuti kodi sizinatheke bwanji kuti zimenezo azikonze ku makhonsolo komweko. Mulole kuti pamene tidzabwere kuzamalizitsa nkhani zimenezo. zi tidzafotokozera bwinobwino zonse. Linga FM funso lanu ndiyankhe motere, Mukulengeza kwathu zotsatira tikumafotokoza kuti amene analembetsa ku khonsolo imeneyi ndi awa ndipo amene apambana ndi awa Tikutchulanso ma figure amene wina aliyense amene anapikisana nawo wapeza. Ndikukhulupilira kuti a Malawi amene mwafunsira funsolo akumamvetsera ndithu tikamatchula kuti awa apeza motere awa apeza motere. Mwina ndingokuyankhani motero. Kwa zipani zimene zikupitiliza kuyankhula, Ifeyo tikukhulupirira kuti zipani kapenanso ma candidate amenewa ngati ma stakeholders athu they are mature and they will be constructive ndipo kufotokoza kwathu kuti iwo amvetsera chifukwa chokuti mu nyengo imene tili ndi mu nyengo yokuti tikufuna timangirire dziko la Malawi ndipo tikukhulupirira kuti iwonso khumbo lawo ndi lomwelo ndipo tiyendera limodzi motero mwina ndingoyankha mwachoncho panopa zikomo kwambiri
Uh, madzulo abwino cheya funso langa ndi limodzi zikuoneka ngati mavoti okanidwa kapena ma null and void achuluka kwambiri uh, zisankho za chaka chino tidziti mwina sikunagwiridwe ntchito yabwino kwambiri yowaphunzitsa anthu pa nkhani yakavotedwe kapenanso mwina uh, nkutheka kuti mwina anthu akusewerasewera pa mana- ma null and void amene kuti achuluke chonchi dzina langa ndine antony manda from transworld radio madam Ch- Dzina langa ndi Silas Phiri kuchokera ku Story Club FM. Funso langa ndi lonena kuti pofika lero madzulo ano mwakwanitsa kulengeza zotsatira za m'makhonsolo 13 zimene zikutanthauza kunena kuti uh, 23 atsala koma tikayang'ana lero ndi day number 5 Ndimafuna kuti muwatsimikizire a Malawi kunjaku tikakhala, akumafunsa kuti koma masikuwa akwanadi? Chifukwa chonena kuti 23 yo watsalayo ndi wambiri komanso zikuoneka kuti kuli madando ambiri. Zimenezi sizikupangitsabe kuti anthu adziyankhula kwambiri kunjaku ngati a zipani chifukwa choti nthawi. mwina yatsala yochepa, mwina akumaona kuti nkwabwino kuti adziyankhula kuti awina ndiwo kapena china chake chikuchitika. Zikomo Chair.
Zikomo kwambiri. Ine ndi John Paul Kayuni kuchokera ku Zodiak. Chair ndimafuna nditamvetsetsa pa nkhani imene mukupempha andale kuti apewe mwina kuzichita declare paokha kupambana chisankho. Mwakhala mukufotokoza kumbali yanu kuti akakhala ndi madandaulo adzichita follow the right channels kubweretsa madandaulo ku mec. Mwina inunso ngati a mec pambali powapempha kudzera misonkhano ya atolankhani ngati iyi mukugwiritsanso mwina ntchito njira zanji kuti muwafikire ndi uthenga umenewo. Ndikukhulupira kuti muli ndi njira mumawadziwa anthu amenewa mumayankhula nawo. Funso lachiwiri a chipani cha mcp makamaka running mate aku mcp a Vitumbiko Mumba akuchita allege kuti chipani cha dpp chimafuna kubera mavoti ndipo awagwira. Ndimafuna nditamvetsetsa ngati mwalandirako dandaulo kuchokera kwa Vitumbiko Mumba kapena chipani cha mcp zokhudza nkhani imeneyi yofuna kubera mavoti. Funso lina lipita kwa achitetezo titengerepo mwayi kuti ali pompano. A Vitumbiko Mumba omwewo akuchita allege kuti anthu ena amawatsatira amene akukayikira kuti mwina ndi achifwamba amafuna kuwachita chiwembu. kuwagenda ndipo akunena kuti anthu amenewa amangidwa. Timafuna mwina titadziwa chifukwa tinawafunsa kuti anthu amenewo ndi ndani ndipo ali kuti koma mwina tichite benefit from apolisi amene tili nawo pompano pa nkhani imeneyo kuti anthu amenewo ndi ndani ndipo ah, mwina ali kuti pakadali pano? Nkhani ina imene ndimafuna mwina nditamvetsetsanso kuchokera ku bungwe la mec pali mawu amene akubwera pafupipafupi kunena kuti ma results a chisankho cha president akuyenera kulengezedwa within 8 days from the polling day koma pano payamba kubweranso nkhani ina kuti Pali ka allowance ka 72 hours kamene mec itha kugwiritsa ntchito kuti mwina iwonjezere. At what point do you activate 72 hours imeneyi kuti mwina n'kuwonjezera kupitiriza ndi results management? Zikomo kwambiri chair.
Zikomo kwambiri madam chair. Ine ndi Innocent Kunchedwa kuchokeranso ku Zodiak. Ah, funso langa loyamba ndimafuna tingo mwina likupitanso kwa achitetezo omwewo. Timafuna tipange follow up issue ya ma presiding officer amene munawamanga aja ndi nthawi ya 48 hours imene imayenera kuti mwina mukhale mwatsegulira milandu mwatchaja formally. Timafuna tidziwe kuti nkhani imeneyi kodi ili pati. Uh, pa social media nso uh, azathu achitetezo pali nkhani zambiri zokhuza ndi ma presiding officer ena amene akunena kuti akukhala ndi mantha ena akuwamasukira atolankhani ena komanso ngakhale ma social media influencers kuti akukakamizidwa ndi a- achitetezo omwe akugwiritsidwa ntchito ndi boma kuti asinthe ma figures makamaka ku lilongwe sindikudziwa kuti ngati nkhani imeneyoyo azathu achitetezo mukuidziwa uh, chair ndimafuna ndifunsenso nkhani imeneyi ipita kwa inu uh, pachisankhochi pakuchuluka nkhani zokhudzana uh, kusiyana kwa mafiga a papepala ndi pamakina Kodi nkhani zimenezi ndi zochulukira bwanji? Chifukwa ma press briefing omwe zipani zikuchititsa, zipani zikuluzikulu, ma main stakeholders, mcp, dpp, aliyense akudandaula kuti ma figures a pa pepala ndi pa makina akusiyana to what extent ndi ochuluka bwanji ma issues amenewa inu amene mwakhala mukuunikira kale zotsatirazi? Vuto limeneli ndi lokula bwanji?

is mec among the complainants is mec the aggrieved party if mec is not among the complainants who are they thank you
Uh, zikomo kwambiri chair tipemphe kuti muyankhe mafunso amenewo kenako muzapereka mawu otsekera
Uh, zikomo kwambiri funso loyamba linali lokuti tili ndi ma void votes ambiri timafuna tifotokoze choyamba kuti that is a premature conclusion Sitinamalize kuwerengera ma voti athu. Ma khonsolo amene tawulutsa ndi okwanira 13. Ndikuona ngati mwina mukanadikira kaye kuti tikamaliza kuwerengera ma khonsolo onse ndipo tikawulutsa kuti Pa ma voti athu onse amene anaponyedwa amene anali void ndi mwakuti then we can have that conversation kuti kodi ma void votes amenewa achuluka kapena ayi and draw conclusions therefrom if any. Silas Phiri from Story Club. 8 days is the framework that the commission has been provided with ndipo ife tikugwira ntchito moyang'ana masiku amenewo whilst balancing the need for the nation to know kuti kodi zotsatira zathu zayenda bwanji whilst also being thorough and meticulous at the same time this was a general election We need to give and deliver to the people of Malawi zotsatira zimene taziunikira moyenerera. Koma kutsimikizira kwathu ndiko kuti tikulunjika pa masiku amenewo ndipo tigwira ntchito mu nthawi imeneyo. A John Paul Kayuni mwafotokoza kuti Talandira dandaulo lina lililonse kuchokera kwa a running mate a chipani cha Malawi Congress Party. Tifotokoze kuti talandira complaint from chipani cha Malawi Congress Party among others. citing ma irregularities amene iwowo akuwona kuti anawona ndipo as we are looking at the district councils tikuyang'aniranso madandaulo amenewa kuwonjezeraponso ena amene talandira. Mwafunsa kuti kodi tipanga extend ndi 72 hours Ndimafuna ndingokufotokozererani kuti mukaliwerenga bwinobwino lamulolo, makamaka imeneyi ndi gawo 92 la lamulo loyendetsera chisankho cha President, aphungu a nyumba ya malamulo komanso ma khansala. Pali ndondomeko zimene zinakhazikisidwa kuti. lamulo limenelo lichite chitidwe invoke ndipo Malawi Electoral Commission sinafotokoze kuti likufuna litsatire ndondomeko zimenezo. A Kunchedwa mwafotokoza kuti kuli ma allegations a discrepant figures ndipo ndithokoze kuti mwagwiritsa ntchito mawu amenewo. Kupempha kwathu tipitiriza monga ndinafotokozerera kale kuti tikamafotokoza choyamba let us be factual komanso tiyeni tisangopanga peddle chinthu chokuti mwina umboni wake tilibe. Malawi Electoral Commission ikuunikira zotsatira zathu ndipo zimene titapeze tikamazamalizitsa ntchito yonse tizafotokoza. Pakadali pano, tiyeni tiyembekezere kuti tigwire ntchito yathu mwa ukadaulo umene ulipo, tikamaliza zonse tifotokozera moyenerera. Mr. Njekwa from BBC obligation that the Malawi Electoral Commission has is to number one provide copies of results from the polling station

Ntchito ina iliyonse imakhala ndi allow me to call them terms of engagement. Tonse tikudziwa kuti chisankho chimachitika motani, we have polling is from 6AM to 4PM ndipo tikamaliza kuponya voti nthawi yomweyo timayamba kuwerengera ndipo amene amawerengera ndi amene amapangitsa chisankhocho. Sikuti timakatenganso anthu ena kuti ndi amene akawerengere. Ndipo ntchito ikayamba siimaima. Chimene ndikuthandauza ndi chonena kuti, ndipo mundimvetsetse bwino, I do not uh, mean to be disrespectful, koma tingofotokoza mmene zilili. Munthu akamabwera kuzanena kuti ndimafuna mundilembe ntchito, kuti mwina ndikakhale presiding officer kaya ndikakhale constituency returning officer ndiye kuti munthuyo wazindikira kuti the terms of engagement ndiotani zikhoza kutheka kuti akayikidwa ku polling station imene kulibe china chilichonse koma ndi mmene ntchitoyo ilili as the Malawi Electoral Commission timayesetsa ndithu kuti anthu akamapita kumenekoko choyamba akhale kuti ndalama zawo apatsidwa komanso kuti kumene akupitako ah, akathe kukhala bwinobwino koma ngati akutumizidwa kumalo kokuti mwina ma structures ndi ovutirako nde kuti timakhala kuti taapatsa tent imene atakakhalemo those are the terms of engagement ndiye mwina tikanena kuti harsh working conditions i think it would be good to understand the context of the engagement first of all before we rush to conclusions. There have been issues, Zinabweranso, in a couple of uh, days ago. kuti kodi anthu anu ena simukuwalipira tinafotokozera that choyambirira the terms of the engagement was kuti apatsidwa 50% popita inayo akamadzabwera you would understand why that is so komanso tinafotokozera kuti alipo ena amene ndalama zawo mwina sizinalowe for one reason or the other and tinanena kuti ngati alipo ali ndi vuto instead of kumakafotokozera ku media maybe it would be good to use the structures that are there kuti angathe kuthandizidwa moyenerera. Malawi Electoral Commission siipereka chakudya kwa anthu amene apangidwa deploy. They are given allowances kuti aone kuti apanga bwanji which I'm sure is similar with many institutions. I don't know whether we can describe that as harsh. Mwina aliyense akhoza kulingalira pamenepo. You have also uh, put a question uh, kuti kodi Maggie ikuganiza bwanji about the uh, I'll paraphrase you the failure of political parties to invest in A monitors mulole kuti pamenepo ife tisaikepo mawu chifukwa chokuti si mbali yathu. The law makes provision for political parties and independent candidates kuti they can deploy or place two representatives nthawi ya registration, nthawi ya transfers, nthawi ya inspection and polling kufika mpana kuno ku national tally centre izi sizokakamizidwa it is up to uh, kaya ndi chipani kaya ndi candidate to deploy monga iwo mene akufunira should they do so the obligation for the commission is to make space for those kuti tisabwenze koma tigwire nawo ntchito and the commission does that But as to the question whether political parties have invested enough, maybe limenelo ndi funso loti lipite kwa eni ake kuti angathe kuyankha moyenerera. I think funso lina limapita ku Malawi Police Service. Zikomo kwambiri Madam IG.
Thank you, Chair and the whole house. Ndiyankhapo funso loyambirira limene atifunsa zoti kodi a running mate a MCP ah, achita report kuti nkhani imene akuti he was being threatened, at the moment I don't have an answer chifukwa uh, sindinalandire china chilichonse chokhudzana ndi nkhani imeneyo. Komanso pali mtolankhani wina amene wafunsa za pa social media uh, ndinene kuti ya pa social media yo sindiyankha Zikomo kwambiri. Koma nkhani imene ndiiyankhe ndi yokhudzana ndi nkhani ya ku Nkhoma ku Mitundu. Nkhani ya ku Nkhoma ku Mitundu ndingopereka background. Uh, background yake ndi yoti munthu adafuna kudzipha. Ndiye mulandu umene munthu akufuna kudzipha odandaula limakhala boma la Malawi. ndi criminal case ndithu nde ife timachita follow mlandu umenewu kuti kodi munthuyi akuti ukuku munthu wafuna kudzipha titani so ife timafufuza mulandu woti munthu afuna kudzipha ndiye asilikali athu pa ma investigations ndi pamene munthu ameneyi anafotokoza kunena kuti uh, anachita confess fraudulent activities in relation to elections ndiye atafotokoza zimene zija anafotokoza anthu ena amene anakhudzidwa pa nkhani imeneyoyo so it led to the arrest of 8 clerks. After being interviewed, they were cautioned on fraudulently amending documents in relation to elections and they have been released on bail at the moment. Um, ifeyo tikadapitiriza kufufuza tikufufuza milandu yonse iwiri Ndanena kale the original mlandu ndi wofuna kudziphawo. Uwu unabwerapo chifukwa chomufunsa munthu amene amafuna kudzipha uja. So tikupitirizabe kufufuza mpakana titamaliza nkhani zimenezi. So progress ya mlandu umenewo ndi imeneyoyo. Komanso ndimangofuna ndipezerepo mwayi kunena kuti pamudzi pano mumakhala ndi PRO the whole day. Amagona pompano, amagwira ntchito pano kuchokera mmawa mpakana madzulo. Pakakhala kuti mwina tili ndi pertinent issue a press imene tikufuna apereke progress, tidzimufunsa, atha kutipatsa progress pompopompo kusiyana ndi kuti tidikire session imene chair akufuna atiuze progress za mmene zisankho zikuyendera. Timaichita prolong kwambiri pili ujeniyo, session yo chifukwa choti tili ndi ma issues.

Ah, choyamba ndithokoze ah, nonse amene muli mnyumba ino for your attendance ah, this evening Ah, komanso tipitirize kuthokoza mtundu wa Malawi chifukwa chosunga bata ndi mtendere ifeyo tipitiriza kugwira ntchito mochilimika komanso kufotokozera mtundu wa Malawi mmene zotsatira zathu zikuyendera. Ambuye akudalitseni nonse. Usiku wabwino. Uh, tinayamba ndi pemphero nde tiwapempheso omwe aja anapemphera aja azatsekereso.
Tipemphere. Tikuthokozani Ambuye chifukwa chokhala nafe pa nthawi imeneyi pamene tinali ndi press briefing yathu. Pamene tikubwerera tikupemphera kuti mukatitetezere ndiponso mukatithandizire kuti dziko lathu likasunge bata komanso kudikirabe kuti mpakana process yonse ikathe bwino. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen.
Uh, zikomo kwambiri tipemphe kuti kuyamba kutuluka nyumba muno akhale ma commissioners komanso a chief of the defense forces komanso a inspector general a malawi police service zikomo
Right, so we have seen the counting or the new update from the Malawi Electoral Commission